Bhuel, Dia daoibh go léir, tá mé anseo chun a thaispeáint daoibh conas pancóg a dhéanamh. Now, cad iad na rudaí atá ag teastáil? Bhuel, ar dtús báire tá phlúr ag teastáil, sin é an phlúr thíos ansin. Agus cad eile atá ag teastáil? Bhuel, tá bainne ag teastáil, now bainne istigh ansin agus b'fhéidir go bhfuil babhla ag teastáil uait freisin agus uibheacha. Agus tá na huibheacha thall ansin. Now, cad a dhéanann tú ar dtús? Bhuel anois, caithfidh tú an phlúr a chur isteach sa babhla. Isteach ansin. Cosúil leis sin. Yeah, díreach é. Now, ansin, tá bainne ag teastáil. So, faigheann tú an bainne agus doirteann tú isteach é. Doirteann tú isteach é. Fan go bhfeicfidh mé cá bhfuil an bainne. Á, tá sé anseo. Yeah, díreach anseo. Doirt an bainne isteach sa bhabhla. Ansin, alright, just beagáinín eile. Díreach é. Go maith. Agus ansin, caithfidh tú é a mheascadh. So, faigh an, é seo, agus mheasc suas é cosúil leis sin. Yeah. Go maith. Just cosúil leis sin, yeah. Tá sin beagnach críochnaithe anois. Go hiontach. Now, má theastaíonn leat uibheacha a chur isteach ann, is féidir leat uibheacha a chur isteach ann ach i ndáiríre ní thaitníonn uibheacha liom, so ní chuirfidh mise uibheacha isteach. Bhí an im seo istigh san oigheann micreathonnach ar feadh cúpla soicind, thart ar, b'fhéidir, 10 soicind nó mar sin. So, is féidir leat é a chur isteach ansin. Yeah, go maith, díreach sin go deas. Now anois, caithfidh tú é a mheascadh. So arís, mheasc suas é agus beidh sé go, beidh sé go deas. Ah, go hiontach ar fad. Agus anois, tá an meascán anois, anois. Tá an friochtán agam anseo so cuirfidh mé síos anseo é agus tá mé chun an gás a lasadh. Thall anseo, just cuir an gás ar siúl, yeah, cá bhfuil sé, an gás, gás, oh, oh, oh, féach ar sin, Dia go bhfóire orainn, bhí sé sin dainséarach go leor nach raibh? Caithfidh tú a bheith cúramach leis na rudaí seo. So, tá an gás ar siúl. Tá an friochtán ar an mbarr. Nuair a bhíonn an friochtán te go leor, faigheann tú beagáinín im, cosúil le seo, agus cuireann tú isteach ar an bhfriochtán é, cosúil le sin. Anois, just cuireann tú an friochtán mar sin. Alright. Agus tá sin go deas te. just b'fhéidir measc suas é yeah díreach cosúil le sin anois tá an friochtán go deas te so cuirfidh mé an meascán isteach ar an bpan cosúil le sin agus beidh sé réidh ansin go deas just measc suas é now tá sé sa bhfriochtán anois agus beidh sé réidh i gceann cúpla soicind. Anois tá an pancóg seo réidh le casadh san aer so caithfidh tú a bheith cúramach le seo so fanaigí agus suas é a ré cosúil le sin. Now casadh san aer é. Oh a bhfaca tú é sin hé! Ohoo bhí sé sin ar fheabhas bhí sé sin ar fheabhas ah. Anois tá pancóg dheas réidh agus beidh sé réidh le ithe i gceann nóiméad amháin eile. Féach ar sin. Ansin faigheann tú an pancóg agus cuireann tú ar an bpláta é. Bhuel, isteach leat ansin agus tá sin, an pancóg réidh agus más féidir leat, is féidir leat píosa beagán líomóin a chur. ar an bpancóg agus b'fhéidir beagáinín liomsa siúcra donn. So, cuirfidh mé beagáinín siúcra donn ar an bpancóg seo agus freisin má theastaíonn beagáinín im a chur air, is féidir é a chur ar an bpancóg cosúil le sin. Anois, má theastaíonn leat líomóin a chur air, just cuir é ar an bpláta cosúil le sin agus déanann sé sin.